Pọl tetara ụra n'ahụike etu mmadụ ọbụla si eteta ụra mana tupu mgbede a na-ada Pọl abụrụna onye nwụrụ anwụ Pọl si n'otu steeti dị n'ọwụwa anyanwụ wee bịa Legọs ọ bịara ka ọ gbaa mbọ naanị ya so wee bịa enweghị nwanne ma ọ bụ enyi ya na ya soro bịa naanị ya bi ọ chọrọ n'ụlọ biri naanị ya ya na ndị agbata obi ebirisia ahịa ka ọ na-akwagharị na wheelbarrow ihe ọ na-eresị bụ ihe e ji adị ọcha dịka detergent ncha e ji asa ahụ toothpaste air fresher agụgụ tigbuo ndị ọzọ gasị Pọl etetana ụra n'ụtụtụ ahụ na-akwadozi ka ọ gaa ahịa ihe ọzọ a nụrụ bụ gbim ndị agbata obi a na-ege ntị ka a mara ebe ihe a dara ọ bụrụ na ọ n'ime ụlọ Pọl ka ọ dara Pọl ewere na-ebe akwa na-emetụ na mkpụrụ obi akwa ọ na-ebe gosiri na ọ chọrọ ka e nyere ya aka ndị agbata obi ewere gbara wee jeme na rum ya ka ha mara na ihe mere Pọl ka ha mepere ụzọ ha ewere hụ ihe mere ede ji ebe nwịị ha hụ ebe Pọl tọbiri n'ala na-ebe akwa ihe mgbu ekweghị ya megharịa ahụ isi ya anaghị emegharị ahụ ahụ ya anaghị emegharị ahụ naanị akwa ahụ ọ na-ebe ihe mgbu karịrị e lee ya anya n'azụ isi ebe azụ isi ya mere mgbawa ndị agbata obi a na-ajụ ya nna gịnị mere ọ sị na ọ bụ ahụ ka ya sachara na-apụtazi na rum ya na ya chefuru chain ya ebe ya na-aghụ ahụ ya gazi ka ya ga were ya ihe wee mịchara ya ọ bụrụ ụfụfụ dị n'ala ewere mịchara ya ụkwụ ya wee were azụ wee daa wee kụọ isi ya na WC azụ isi ya were gbawa akpịrị ya were gbajie akpịrị ya ekwezi imegharị ahụ ọ bụrụ na spinal cord so gbaji mmadụ amaghị ndị agbata obi ewee na-ajụ ya nwere ndị enyi gị n'ebe a maọbụ ụmụnne gị n'ebe a ọ sị mba na ọ bụ otu onye bụ onye nọ ebe a na otu onye ahụ bụ onye obodo ha mana o bichaghị nda ọ gwa ha ihe o ji wee save ya n'ekwentị ya ha ewere kpọwa onye ahụ ndị agbata obi ewee nọnyere ya wee ruo mgbe nwoke ahụ ji wee bịa e wee gbagharịwa wee chọwa kemist ndị kemist ewere bịa wee mesie ya ọnya wee tinyeziere ya drip mana kama ahụ Pọl ga-adị mma kama ọ na-akawanye njọ na-aga n'ihu ọ bụzi mgbe ahụ ka e buziri ya wee gawa nke bụ ụlọ ọgwụ awa ole na ole ha ji wee gawa ụlọ ọgwụ a kpọma n'ekwentị wee sị na Pọl alaana na Pọl aghọọna onye nwụrụ anwụ ahụ ewee jụọ onye ọbụla oyi o ruo n'anyasị ndị neba ahụghịzi Pọl maka na ọ na-abụ n'anyasị ọbụla Pọl bata ọrụ ọ na-ekugharịsị ụmụaka ha na ha na-akọrị ya na ndị neba na-akọrị mana ahụghịzi Pọl ọ bụghị na Pọl mere travel nke ga-abụ e mechaa ọ bata mba aga ahụzi Pọl ọzọ Pọl alaana ebe niile ada bi n'abalị ahụ rum Pọl enweghị onye nọ ya Pọl anọwa o wee bụrụ na ụwa nwere ike ịgbanwe n'otu ntabi anya ọ bụrụ na mmadụ gwara Pọl ọ gaghị anọru mgbede n'abalị ahụ Pọl ga-asị na a kpọrọ ya iyi mana nke bụ ọnwụ anaghị eyi agba ebe a tụrụ aka o nuru gawa onye ọbụla o ji ọ naghị aha maka na ọnwụ mere dike arụ gee m ntị ala batrum slipas gị gbachasịa ọ baghị uru gịnwa ịdị na-eyi ya aba na batrum ọkachasị na ọ bụrụ na ị ma na batrum gị taịls taịls ndị a na-anaghị enwe eze ị sachaa ahụ ụfụfụ ọbụla nọ n'ala kwọchasịa ya zachasịa ya ọ bụrụ ọ ga-ekwe gị were mop mopụọ ya mmiri kwafuo na rum ebe i bi a mara taịls were mop hichasịa ya ọ bụrụ mmanya ghafuru were mop hichasịa ya ozugbo egbuna oge maka i nwere ike sị na ị ga-eme ya ị ga-eme ya i chefuo ọ bụrụzie gịnwa ga-etinye ya ụkwụ ụkwụ agbajighị ya isi agbawa ndị nwụkwara n'ọnọdụ a akarịkwala ị raa nkụkụ unere were ya gaa tụfuo ozugbo edewela ya ebe ahụ arafa atụla gị adana umengwụ nke ọ bụla ị ga-emenwu mee ya mgbe ahụ ma ọkwa maka ndụ gị enwekwa onye ma mgbe ihe ji eme ntị adịkwa ya gazie